An balima arajo mirakle fm lamɛnbaaw aw salam alekun nin y'aw ka bi tile kibaruyaw ye kibaruya minnu labɛnna aw balimakɛ fɛ karamɔgɔ mamadu daw dolo karamɔgɔ ani turabu karamɔgɔ ka bɔ kucala n ka telefɔni nimero 75 77 17 49 o kelen de ye whatsapp nimero ye n bɛ foli bila ka taa an lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bamakɔ n'a lamini u bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan ɲamana n'a lamini u bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan ma ɲinɛ arajoso in a baarakɛlanw an'u ka ɲɛmɔgɔ bakari sidiki jara tiɲɛtigi tɔma u bɛɛ lajɛlen ka foli bi yan k'a da u tulo kan ko nin ye aw ka bi duma donya don kibaruyaw ye bi duma min bɛnna janvier kalo tile mugan ani seegi ma farafinkalo a tile mugan ni duuru dolo jate kɔnɔ fonɛnɛ a kalo filalan tile wolonfilalan don nin ye aw ka bi tile kibaruyaw ye ko bi ɲinɛ san fonɛnɛ ye tile bi saba ani tile wolonfila dafa ka bɛn ni bi duma ye Dolow ka taamacogo la ko ni bi tile bɔra a la ko ɲinɛ fonɛnɛ tɔ tola tile bi duuru ani tile saba de ye o la doloba fila de nɔrɔ barikalen don ka ɲɛsin dugumakolo ma bi tile kɔnɔ o ye dolo jumɛnw ye a fɔlɔ zwayilu a filala zugura ten k'a da nin dolo fila in nɔrɔw ka sababuya kan jɔnnin senfila kelenkelen bɛɛ lajɛlen ka kan ka taamasen dɔ de ta ka bɛn ni bi tile kibaruya o b'a kɛ sa Ko ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 22 la ka bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma belew n'olu kan ka bɛn funteni kalo fɔlɔ denw ma niso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabila yisufu ka so belew bi tile ko kɛnɛ datugulen don aw bɛna gɛlɛyaw kunbɛn sira minnu fɛ bi tile kɔnɔ k'u bɛna caya kojugu banaminiw bɛna y'aw ka sira caman kan bi tile kɔnɔ ko dɔw tun ka nɔgɔ kunun ko gɛlɛya bi sɔrɔ olu la bi aw tun bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko dɔw la don tɛmɛnlenw na ko bi tile olu bɛna kɛ balan aw bolo bi tile kɔnɔ o la ko n'aw ma dɛsɛ wale caman bɛ a k'olu bila ka don nataw makɔnɔ bi tile n'aw nana fɔ aw bɛ kow karaba k'o bɛ se ka dɔ fara gɛlɛyaw kan ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile mugan ani kelen na ka na bila mɛ kalo tile mugan ni kelen na n'an b'a fɔ olu ma toro n'o kan ka bɛn funteni kalo filalan denw ma gɛrɛsɛgɛso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala adama ka so toro bi aw ka don ye kibaruya dumanw minnu bɛna kɛ sababu ye ka dimi bɔ aw la bi minnu bɛna tile daminɛ ni gɛlɛya ye gɛlɛya minnu bɛ tali kɛ farigan o n'a ɲɔgɔnna kan ko nɔgɔya bolo dalen olu ye minnu bolofɛn tununnen don u bɛ se k'u tulomajɔ u bɛ kibaruya duman duman mɛn o n'a ɲɔgɔnnaw la bi tile kɔnɔ wa sababu banaminen don minnu n'u ka sɔrɔw cɛ k'u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnnaw la bi aw ka don ye n'aw ye wulikajɔ kɛ bi aw tɛna nimisa sɔrɔ a la ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mɛ kalo tile mugan ni fila la kana bila juin kalo tile mugan ani kelen na n'an b'a fɔ olu ma jemu n'olu kan ka bɛn funteni kalo sabalan denw ma baadu denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabilayi dawuda ka so jemu kibaruya dumanw kibaruya nafamaw taama sira sanumaw yɔrɔjan kibaruyaw aw bɛna yɛlɛda sɔrɔ minnu kɔnɔ bi aw ka don ye tile daminɛ fɔɔ ka taa se a laban yɔrɔ ma ko kɛnɛ jɛlen aw fan fɛ ni taama bɛ minnu bolo taama siraw saniyalen don kunnafoni bɛna ɲin se aw ma bi aw bɛna yɛlɛdaba sɔrɔ kibaruya minnu na o la aw bɛ se k'aw hakili latigɛ bi tile ka wulikajɔ kɛ aw ka eh, laɲiniw nɔfɛ fɛn min ye gɛlɛman ye o de ye ka sigi ka bolo fila da sen kan bi tile kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile mugan ni fila la kana bila juillet kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw n'olu kan ka bɛn sɔmiɲɛ a kalo fɔlɔ denw ma fasodenw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabilayi idirisa ka so kansɛriw bi tile k'aw ka masaya bɛna sabati bi tile kɔnɔ o la bi aw bɛna nisɔndiya sɔrɔ sira caman fɛ ko nka so kɔnɔ kow somɔgɔw ka kibaruyaw faso kɔnɔ kow olu de barikalen don aw fan fɛ bi tile kɔnɔ kosɛbɛ aw bɛna dusu suma sɔrɔ ni somɔgɔw ka kibaruyaw ye bi tile kɔnɔ bi aw ka don ye kibaruya dumanw kibaruya nafamaw dalaciw telefɔni cikanw minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka nisɔndiya se aw ma bi tile kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juye kalo tile mugan ni naani na kana bila utu kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma liyɔn n'olu ka kan ka bɛn sɔmiyɛ a kalo filalan denw ma denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabilayi ibrahima ka so liyɔn ko bi yɛlɛda fanga bɛna bonya aw fan fɛ kosɛbɛ bi tile tɛmɛn cogo la Nisɔndiyaw aw bɛna nisɔndiya minnu sɔrɔ ka bɔ ɲɛmɔgɔw yanfan wala masa yanfan olu ɲɛsinnen don aw ma bi bi aw ka don ye ladiyali siraw donbolo ka bɔ ɲɛmɔgɔ yɔrɔ ka se aw ma ko bi tile dɔ bɛna fara aw ka kow kan ɲɛtaga sira kuraw bɛna dayɛlɛ aw ɲɛfɛ minnu sababu bɛna bɔ ɲɛmɔgɔ la wala masaw la o tuma laɲini minnu tun b'aw bolo ka ɲɛsin aw ka ɲɛmɔgɔyasow ma aw bɛ se ka wulikajɔ kɛ olu nɔfɛ ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o caman na bi tile kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile mugan ni naani na ka na bila septembre kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma vierge n'olu kan ka bɛn sɔmiɲɛ a kalo sabalan denw ma furu dimiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tara nabila isa ka so vierge ko tile daminɛ bɛ se ka gɛlɛya u bolo nka tile kɔnɔna na u bɛna minɛcogo sɔrɔ kow la aw bɛ se ka gɛlɛyaw kunbɛ bi gɛlɛya minnu dilancogo bɛ sɔrɔ o la bi tile kɔnɔ o la ko n'aw ye kow daminɛ ni gɛlɛya sɔrɔla aw kana aw fari faga n'o tɛ n'aw ma dɛsɛ wale caman bɛ a k'olu bila fɔ tile ka kɔrɔta sɔgɔmada joona bɛna girinya kosɛbɛ hali layidu mana to ka tɛmɛ aw ni mɔgɔw cɛ sɔgɔma a ka se ka waleya bi tile kɔnɔ ko laala fɔ wulada yanfan fɛ taamasiraw olu sanuyalen don Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile mugan ni naani na ka na bila octobre kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma balansiw n'olu kan ka bɛn kawula a kalo fɔlɔ denw ma furuso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala seydina umaru ka so balansiw ko bi n'aw bɛna gɛlɛyaw kunbɛn o caman sababu bɛna bɔ jigiya siraw de la k'aw k'aw jigi kɛ aw yɛrɛbakun ye bi tile kɔnɔ k'aw k'aw jigi k'aw yɛrɛbakun ye aw bɛna aw jigi da mɔgɔ minnu kan olu ka se ka jigiya siraw lafa bi k'o tɛna nɔgɔya nka ni ko min sudala mɔgɔ la i bɛ se a kunbɛ cogo la taamasiraw sanuyalen don ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile mugan ni naani na ka na bila novembre kalo tile mugan ni saba la n'an b'a fɔ olu ma scorpion n'olu kan ka bɛn kawula a kalo filalan denw ma dibiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala ayuba ka so Scorpion bi tile ko ma barika ko walew caman bɛna sɔrɔ u kunjugu kan bi tile kɔnɔ aw ka jo sɔrɔ bi k'o tɛna nɔgɔya aw jo ko bɛ se ka yɛlɛmɛ ka kɛ aw ka jalaki ye bi ko bi aw ɲɛ bɛna kɛ aw ka hɛrɛw la tɛgɛ ka d'a kan k'o tɛna nɔgɔya wa n'aw ma janto u bɛ se ka sɔn da aw la bi aw tɛna se k'aw yɛrɛ jɛya sɔn min na hali n'u ma kɛ aw sɔn ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile mugan ni naani na ka na bila décembre kalo tile mugan ani fila la n'an b'a fɔ olu ma sagittairew n'olu kan ka bɛn kawula a kalo sabalan denw ma siraso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala alahu taala ka so sagittairew kibaruya dumanw kibaruya nafamaw minnu bɛ tali kɛ taa ani segi kibaruyaw kan ni taama bɛ minnu senkɔrɔ taamasiraw barikalen don Minnu bɛ kunnafoni makɔnɔ ka bɔ yɔrɔ jan fɛ k'u bɛ se ka kunnafoni duman sɔrɔ u n'a ɲɔgɔnnaw la bi wa bi tile daminɛ fɔ ka taa se a laban ma kɛnɛ jɛlen don aw bolo aw bɛ se ka hakili latigɛ bi y'aw ka don ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ desanburu kalo tile mugan ni saba ka na bila janviye kalo tile mugan na n'an b'a fɔ olu ma capricorne n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ a kalo fɔlɔ denw ma eh, masasodenw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala masa solimani ka so capricorne kibaruya dumanw kibaruya nafamaw minnu bɛna dɔ fara aw ka kow kan ɲɛtaga sira kuraw olu bɛna dayɛlɛ aw ɲɛfɛ bi tile kɔnɔ ko bi y'aw ka don ye aw bɛna yɛlɛma sɔrɔ sira minnu fɛ o de bɛ sɔn ka caya wa bi tile ko dɔw tun ka gɛlɛn aw bolo kunu ko dilancogo bɛ sɔrɔ olu la olu bɛ nɔgɔya aw bolo bi wa aw ka jigiya sira minnu kun balalen don ko minɛcogo bɛna sɔrɔ olu caman na bi n'aw ye wulikajɔ kɛ aw tɛ nimisa sɔrɔ o la Bi y'aw ka don ye fo ka taa se tile laban yɔrɔ ma ko aw kunna doni bɛna fɛya bi tile kɔnɔ ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janviye kalo tile mugan ani kelen na ka na bila février kalo tile tan ani kɔnɔntɔn na n'an b'a fɔ olu ma verseau n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ a kalo filanan denw ma jigiso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala badara alu ka so verseau bi tile janfawalew jigitigɛkow aw bɛ se k'olu kunbɛ sira caman fɛ ko bi walew bolodatɔ aw ɲɛ tɛ gɛlɛya min na n'a y'u daminɛ olu bɛna boli gɛlɛyaw bɛna bɔ ka jɔ aw dalen don aw yɛrɛ la sira dɔw fɛ bi tile a bɛna sɔrɔ aw bɛ dɛsɛ ka ɲɛ sɔrɔ o sira caman na bi tile kɔnɔ walima aw dalen tun don mɔgɔ dɔw la bi tile a bɛna sɔrɔ olu ma se ka dannaya minɛn fa nka ni ko min sudala mɔgɔ la i bɛ se a kunbɛ cogo la a ka kan bi ni kow nana u ma cogo min na u k'u kunbɛ o cogoya kelenw na ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile mugan na ka taa bila mars kalo tile mugan ani kelen na n'an b'a fɔ olu ma poisson n'olu kan ka bɛn fonɛnɛ a kalo sabanan denw ma juguso denw mɔgɔ minnu u bɔgɔ tala nabilayi nuhun ka so poisson kibaruya dumanw kibaruya nafamaw taama sira tilennenw ɲɔgɔn kunbɛw ani hakilila falenw bi aw ni mɔgɔ minnu bɛna ɲɔgɔn kunbɛnw kɛ ko aw ka hɛrɛ ni kunkɔrɔta bɛ bɔ u caman kɔnɔ wa taama bɛ minnu sen kɔrɔ ko bi tile taama siraw bɛna kɛ ni eh, kunkɔrɔta sɔrɔ siraw ye wa bi y'aw ka don ye n'aw ma perese aw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko caman na bi tile kɔnɔ bi aw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ jan fɛ kibaruya minnu bɛna yɛlɛ lase aw ma bi y'aw ka don ayiwa nin tun y'aw ka bi tile kibaruyaw ye bi juma furankɛ minnu b'a la n'an b'a fɔ k'olu bɛna bɛn ni dolojugu taama waati ye ka bɛn ni bi jumadonya ye olu de ye ko bi sɔgɔmada in na 8 heures ani 9 heures furankɛ misi bɔ tile waati o ye furankɛ fɔlɔ ye furankɛ filanan bi 13 heures ani 14 heures furankɛ selifana waati bi jumadonya ko nin ye waati kunkurunnin fila ye jɔnnin sen fila kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka kan ka hakili to i yɛrɛ la ka hakili to i ka kɛtaw la ka bɛn ni waati minnu ye k'a sababu kɛ ko nin waati ninnu bɛna bɛn ni dolojugu taama waati ye ka bɛn ni bi jumadonya ye ala taala ka sababu ɲuman kɛ aw ni anw bɛɛ lajɛlen walasa jama bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kibaruyaw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ k'i ka tɔmɔta tɔmɔ don kibaru kɔnɔ ko n'o tɛ mɔgɔ i tɔgɔla kibaruyaw sirilen don i kelen pewu bɔgɔ de la arajo miracle fm lamɛnbaaw nin tun y'aw ka bi jumadonya don kibaruyaw ye minnu labɛnna aw balimakɛ fɛ dolo karamɔgɔ ani turabu karamɔgɔ karamɔgɔ mamadu daw n ka telefɔni nimero 75 77 17 49 ka bɔ kucala o kelen de ye whatsapp nimero ye k'a lase aw ma miracle fm fiɲɛ sira fɛ bi seegin ani kɔnɔntɔn tɔmi kɔnɔntɔn fiɲɛ sira an bɛ dugawu kɛ sa bi tile hɛrɛ ala taala k'o di aw ni anw bɛɛ lajɛlen ma